Bonu merì a totus, bene agataus e bene agatadas a custa segunda puntada dedicada a su segundu atobiu de s'eventu Energia, Ch'est, arraxonat apitzus de su tema, de su macrotema de s'energia acapiau a àmbitus scientìficus e disciplinaris diferentis, oi intzandus s'ascutaus su sa segunda parti de s'atòbiu dedicau a is minieras in Sardigna, ca at tèntiu cumenti tìtulu, Minieras sadras, intro de colonialismu istòricu e svilupu turìsticu sustenìbili, E at biu sa partecipatzione de s'iscridori Nicola Manchia chi at presentau su lìburu cosa sua, Sollevatori di pietre, I sardi, le miniere e il colonialismo, s'espertu de seguresa 'e miniera ca est Attilio Usai e s'antropòlogu e docenti de s'Universidadi de Casteddu Francesco Bachis. Intzandus s'arregodu ca custu eventu, ca est apariciau de sa Citadi Metropolitana de Casteddu impari cun su sustegnu de sa Regioni de sa Sardigna me in s'ambitu de su programma Tulis, Tutela de Linguas Sadras, tenidi sa supervisioni scientifica de Tore Cubeddu e su coordinamentu linguisticu de Emanuele Pittoni, est unu eventu de importu poita si potat a arrexonai apitzus de temas mannus, cumenti po nai s'energia, in Sardìnnia e ddu fait imperendi sa lìngua sadra e intzandus bona visione e bonu ascutu deu si 'onu apuntamentu a cida chi 'enit po un'antru speciali de RTS Novas. Bonu merì a totus.
Prima de donai su fueddu a Attilio Usai deu a propositu de su liburu de Nicola, bollu nai ancora una cosa poita M'at anticipau, at fatu spoiler cumenti si narat, issu, poita dd'at nau, mancai sa prus parti de sa genti, deu etotu, non mi ndi fia mancu acatendi, ma Nicola non est mai stetiu minadori, oviamenti.
No.
E candu contat sa storia sua e de sa famìllia sua, Si bidi, po unu chi at, comente me, ciaciarrau meda, fintzas tropu cun minadoris, chi poita chistionant meda, funt cumenti is cassadoris, fiant sempri chistionis de cassa e is minadoris puru chistionant sempri de una cosa de miniera. Si bidi chi est aintru de custa chistioni fintzas de is fueddus chi imperat. Deu apu, mi seu propriu annotau aintru 'e su lìburu, poita tui nasa S'est chistionendi de sa famìllia cussu chi at contau immoi, de sa famìllia tua, ita fadiat babbu tuu, ita fadia. E chistionendi de sa famìllia de aiaiu tuu e de is fillus de aiaiu tuu, nasa, nisciunus de issus at fatu su minadori, mancu babbu tuu.
Chi unu bandat fora de zona de miniera, minadori po sa genti, est sa genti chi traballat in miniera, in generali. Po unu chi est aintru, po unu minadori, e po unu chi est aintr'e su mundu de sa miniera, minadori est unu sceti, est cussu chi fait minas, chi fait is istampus in s'arroca e poi li li minas. E custu mancai tui mancu ti ndi seas acatau, narendiddu, est una chistioni, e cussu chi chi nareus, Gramsci narat gli impliciti del senso comune, no, il senso comune est una filosofia implicita e custu propriu si bit ca Ca dda tenis a intru custa chistioni de is mineras, fintzas de de is fueddus chi chi imperas. Ma immoi passaus a propositu de minera a unu chi in sa minera dda biiat invecias. Attilio Usai est unu ex minadori, diretori responsabili de is concessionis de is mineras e de is atividadis minerarias de su Comunu de Igresias, de Bugerru e de Gadoni. Poita me innoi arribbaus, nareus, prus acanta a una chistioni chi ddoi est fintzas in su titulu, Mineras sardas intre colonialismu istoricu, isvilupu turisticu sostenibile, E ita nd'est stètiu, ita nd'est oindì e ita nd'at a essi in su tempus benidori de totu custa stòria chi s'at contau Nicola? Ita nd'est stètiu poita oramai s'iat a podi nai ca sa stòria de sa dismissioni minerària in su Surcis Igresienti, Est sa storia de sa de ddas torrai a nou po ddas valorizai a fini turisticus, duncas sa storia de sa patrimonializatzioni, cumenti naraus nosu antropologus cun d-unu fueddu lègiu, po nai chi cosa papai, est giai un'istoria, no, nareus su is mineras de prumu e de Santu Anni de Monteponi ant serrau in su norantaduus norantatres, su norantatres est s'annu, nareus, de sa serrada manna, s'annu de sa fini de su mundu po genti meda e de inguni si partit un'istòria chi tenit giai trint'annus. prus de trint'annus, cussa de su Parcu Geominerariu e de atras, nareus, atrus atorius, sogetividadis pùbricas, privadas, ma fintzas de genti, genti singola, chi at traballau a pitzu de sa bidea de torrai vida a logus chi fiant serraus candu si chistionaus su puntu a, nareus. cun d'una mirada produtiva, ma chi podiant nai e contai cosa meda e podiant fintzas ponni a curri, nareus, valori e dinai. Custa est una chistioni, nareus, siguramenti a ti ddi si naccat pagu cosa a pitzus de custu. S'atra chistioni est su traballu chi fais, poita E candu dd'eus chistionau ariseu mengianu, candu si seus intendius po apariciai sa cosa de oi, subitu, cumenti chi fessimu minadoris totu is duus, eus chistionau de miniera inderetura e de cuncessionis minerarias, poita, e deu mi ndi seu arregodau, chistionendi cun tui, de unu intervistau minadori chi in su tempus chi dd'apu fatu, at essi stètiu su duamilla e noi, duamilla e dexi, apu nau, ma càstia pagu pagu ddu tenit pròpriu in su coru e in sa conca sa miniera, no? Poita custu, cust'òmini de cresienti, Fillu de minadori, neboti de minadori, su clàssicu minadori cresienti. Ok. E duncas, aintru de custa storia, chi est, chi at traballau fintzas a su norantatres in Santu Anni, duncas chi at partecipau fintzas a is scioperus e is ocupatzionis chi funt nodias meda, poi est stètiu film, documentari, intervistas, Manlio Massole po nai chi ndi chistionat in dònnia logu mancai fessit chistionendi de palloni, cussu chistionat de s'ocupatzioni. E duncas sa connota meda fiat intro de cussa storia mi narat ca segundu issu no est berus chi is minieras funt serradas po sempri. Certu, si ddu fiat ancora in su domilanoi-domiladexi fiat ancora Nuraxi Figus, chi at serrau su trintunu de su mes''e Nadali de su domiladixotu, chi no at propriu serrau, poita poi ddu iat cosa ancora me ingoi, no, ddu funt atras atividadis, blue economy, green economy, grandu cosa tecnologica, no, Ma oindì, in su duamilla e binticincu, seus chistionendi de u'atra cosa, ddoi est stetiu u decretu de su guvernu, s'annu passau pensu, est pighendi camba, e ddoi funt domanda de de cuncessioni esplorativa, chi no est prus, nareus, su tempus benidori de mineras serradas chi passat po su patrimòniu, po is su turismu, cumenti seus oindì, mancai sos pitzotis, nareus, no est chi nci siat genti meda, ma ddoi est calincuna cosa chi est funtzionendi a pitzus de custa vida noba de minieras. E deu ligendi sa relatzioni propriu chi si narat in mie chi funt domandendi cuncessioni mineraria noba esplorativa, naturalmenti si no est chi funt fadendi sa miniera cras a mengianu, però funt circhendi chi est sa prima cosa chi si fait Poi cichendi, bendu de Sardigna, su logu chi fessit cordu miu, si podit nai chi est totu cicau giai, poita si connoscit meda de cussu chi ddoi est, me inoghe ddoi est de totu. E candu s'incumintzat a chistionai de terre rare o de materialis de cussu generi, chi est chi dda tenit, me inoghe, me dda scit dai. E duncas torrant a pillonai nominis fintzas a Biddesatu, imui no sciu chi Emanuele chi est in basciu si preocupat, ma ddoi funt domandas de concessioni esplorativas fintzas me inguni, fintzas in Silius, e atrus logus chi funt logus càrcula ca no ant mancu acutu a fai su museu ancora. No ant mancu acutu a fai su museu a nai est una cosa de su passau chi sa miniera parit, naturalmenti non ddu scieus poita unu contu est a ddu nai, ddoi est cosa asuta, unu contu est a ddu fai poi si cumbenit, non cumbenit. Custu m'at arregodu a su fatu chi in generali, ma sa storia dda contat beni Nicola E sa stòria mineraria no est mai una stòria de serradas o de de oberrimentus e poi dipendit de su mercau globali, ma no de no de oindì, fintzas de su tempus de de su nuraxi fiat aici, poita ddu bendent, poita no scadit sa su minerali, no no est cumenti sa mozzarella, ddu ddu podit pigai, ddu podit bendi, portai cincu annus po ddu fai circolai, arribat est sempri bellu. E duncas est sempri stètiu unu mecanismu cumplessu meda chi no arreguardat sceti su logu Arreguardat sa tecnologia, sa tècnica, su chi scienta fai sa genti chi ddoi fiat me inguni, e duncas poi sempri serrai e torrai a cumentzai, serrai e torrai a cumentzai. E mi parit ca seus in d'una fasi chi incapas si tocat a si preguntai chi est serrada serrada sa chistioni, chentza arrivelai is segretis d'uficiu, naturalmenti, poita est su trabballu tuu e duncas de is cuncessionis arribat a s'uficiu cosa tua chi si podis nai calincuna cosa. T'arringrazio meda. Prego.

E però premesso questo che sono un minatore come diceva lui, adesso poi parlo in sardo perché in sardo è giusto la presentazione, scusate. E comenti at nau issu ca seu fillu 'e minadori, est berus, poita deu, nonna mia, fiat cernitrice, babbu miu est intrau a trabballai in miniera e s'est fuiu dopo unu mesi. E at nau, no, no, mellus guidai su camion prenu de minerali chi no chi calai asuta terra. E mama mia fiat aiuto cernitrice. Seu natu a Santu Benedettu, una miniera de s'Iglesienti, e seu cresciu in mesu a cussas discàrrigas circhendi perda chi brillàt, ca intrau Maroni cun is

milli noixentu norantadus, norantatres, s'at tzirriau e s'at nau bene, acabau su perlocu, sa miniera est serrada, totus a foras, e insandus eus fatu unu pagheddu de casinu, e is scioperus, eus postu fintzas bombas in is tralicius de s'Enel. po salvai su logu de traballu. Eus connotu ita bolit nai su minadori, ca su minadori oi esti cussu chi esti a fiancu cosa tua traballendi e scit is problemasa chi tenit. Candu acabasti de su traballu giai de s'agiudai is atrus puru. E in qualsiasi atru logu, anzi, si podint, si ponint su pei in su tzugu. E inveci minadoris custu legami profundu ddu tenint est calicuna cosa chi nci teneus in su dna. Quindi nau custu, si dda fatzu brevi, si seus castiaus in faci ite fareus e ite non fareus. E intzandus ndi esseus de sa miniera e si seus inventaus sa bonifica. Totus is stampus serraus totu, muraus in galleria, a ponniddus in sigurezza e non est aici cumenti si ddu seu contendi, su tempus furiat unu pagheddu prus longu, però cussa est stètia sa strada chi eus fatu candu ndi seus bessius de miniera. E seus cumenzau a ponni in siguresa is logus, namus innoi, momenti, senz'e machinas, senz'e. E tenestis unu diretori nou chi si narat dottor Luciano Ottelli, esti beniu e ari pigau sa miniera in gestioni, dd'anti nominau e si zerriat a totus, prima is operaius poi is tecnicus si narat o piciocheddus. Deu non si potzu donai mancu un'euro, traballu meda, ma dinai nudda, quindi circai de traballai poita si no ca si nci tocat a bogai. E chistionendi tra una cosa e s'atra, issu teniat sa passioni de de repertus archeologicus e mi narat, mi zerriat Tilietto, Attilietto, ma teneus calicunu loghixeddu aundi poreus andai a biri, calicuna cosa antiga? E ddu naru, eja, nci teneus custu, custu, custu e cust'ateru. E seus capitaus a Porto Flavia. Muru cementu armau, cincuanta centimetri, unu stampixeddu, cuaranta per cuaranta po nci potiri stichiri aintru, aintru nd'ant furau totu, Su linnami, totu franau, totu, no nci fiat prus nudda. E festis castiendi, ragionendi, ma ite ndi naras, torraus a ponni totu a postu innoi, però non fadiat, poita s'assessorau a s'industria su dinai si ddu narat, si ddu donat po serrai is stampus in foras. Po ponni a postu is discàrrigas. E quindi, ite fadeus ite no fadeus, ddu fadeus a sfrosa. Cumenti iat a essi? Ddu fadeus a sfrosa. A sa scapada.
No.
A su postu de ndi mandai cuatru a tupai cussu stampu, ndi mandaus tres e unu ddu poneus innoi. Eus arrischiau fintzas sa denùncia penali po aberri Porto Flavia. E non si nau totu is dificoltadis chi eus tentu de is politicus, de is nostrus cumpangius, de genti sarda chi depiat sposai custus progetus, s'ant pigau po macus, s'ant nau ca festis scimpus, visionarius, insoma, dogna cosa. Nosu eus sighiu imperterritus su minaroi ddu rendiri. Seus tostaus. Ti ddu potzu garantiri. E quindi, in unu metru oi, in unu metru crasi, eus torrai a ponni a postu totu sa parti de pitzus, poita nci est una parti de basciu chi fera ancora prus malificada de cussa de pitzus. Però, a s'ora nci fera presidente Salvadori, Ilio Salvadori, e andaus una pariga de tecnicus, dotor Ottelli capo banda, e ddi spiegaus su progetu. Nosu teneus intentzioni de de oberri po portai genti poita si parit ca probabilmenti a calincunu podit interessai. A s'initziu issu puru fiat unu pagheddu contra e poi depit essere depit essi po sfinimentu, va bene proviamo e nc'eus provau. Eus provau oberri E sa genti cumentzat a domandai, meda curiosa de bi custa atividadi mineraria. E intzandus o, dda fai ca innoi no nd'eus biu mali, eus biu beni. E e quindi eus cumentzau diaici. E si contu una cosixedda, no nci fera mancu su bagnu e no fadiat a mandai sa genti e

Poi, cun totu is numerus eccetera eccetera, poi Porto Flavia tutti quanti scieus ita est, ita non est, patrimoniu de l'umanità, mass meeting in tuff'in altezza, centodiecimila presenze. In un anno. Anche i tuffi adesso. Adesso facciamo anche i tuffi in altezza, campionato mondiale di tuffi. E naramo quindi, Porto Flavia est stetia s'apripista de totu is atrus situs. E deu mi nd'arregordu po un'atru particolari, mi praxit a ddu contai. Candu seu andau a s'assessoratu a s'industria a fueddai po is atrus situs, Grotta Santa Barbara, Galleria Villa Marina, Galleria Henry a Buggerru, Galleria La Romana in Funtana Raminosa, ddu scieis ita m'at nau, ca ddoi nd'est giai unu e si depiat abastai cussu. Custa est stètia sa risposta de su funtzionàriu chi depiat aprovai o meno e nosu dd'eus fatu su pròpiu. Mancai non boliat, oi teneus custus situs ca funt il fiore all'occhiello del turismo minerario e questa è la storia. Non est cussa chi contant, totus imoi funt, deu apu fatu custu, deu seu custu, deu seu custa, no, custa est sa storia, cussa chi s'apu contau deu. E si calincunu si bolit pigai sa briga. Sa primu dì chi eus obertu, s'Unione Sarda, no, de sa Nova Sardegna, nc'est scritu unu nòmini, cioè is nòminis de totu cussus minadoris chi ant fatu custa impresa, che oi est scarèscia de totus. Cussus funt cussus eus, cussus chi eus eus prèdiu custa cosa. E oi? Sa risposta dda teneus. De contu. Nau custu, bolemu aciungi ca issus ant citau il modello Bedaux. Deu dd'apu connotu in su traballu. Ddu scieis ita est il modello Bedaux? Non est atru che una tabella aundi su minadori est isprèmiu cumenti Na sìndria. Poita sa Pertusola, chi at citau molto bene, eo deu apu acutu a biri comenti si traballat, candu m'ant mandau a San Giovanni Miniera, si traballàt comenti traballàt sa Pertusola, deu festa traballai a solu.

Poita mi pigamu cincu, semila francus in prus a sa paga de sa dì? E cussu fiat su còtimu, sa tabella Bedaux, depiant fai su dòpiu de su traballu po abarrai a solus? E sa siguresa? Ita fiat sa siguresa? Nudda, no esistiat. Deu nd'apu sarvau duus, si ddu contu visto che seus in argomento. Cun una perforatrici verticali, ci funt cussas orizontalis po scavai gallerias e cussas verticalis po scavai forneddus. Beni, custu signori, dd'apu mandau a solu, si tzerriàt Paracarru de nomìngiu, poita portàt is origas diaicci, Poita in miniera totu nomingiaus e. Non ci fiat nisciunu in Braccio di Ferro, Sitzigorru. Pomeini. Dogna nomìngiu e ddu rendiant. E custu signori ita est sutzediu? Est abarrau impigliau su fiorettu e dd'at imbodiau su flessibil de s'aria e fiat cumenti unu salami imbodiau e sa machina chi continuàt a girai. Issu s'est svènniu de su dolori. E nosu ddu intendestis, no poita no porent traballai imparis, ma deu intendemu custa machina sempri du du du du du du, nci est traballendi meda custu e no si firmàt a nudda, seu andau a ddu biri e ddu seu sarvau po ora a sa vida, po si nai, traballai a solus. E torrendi a su Bedaux, sa siguresa fiat un'optzioni, non serbiat a nudda e su cotimu serbiat sceti po Alimentai su traballu e sa produtzioni de sa sociedadi, ma no po is operaius. Poi is atras minieras, sa de sa capofila Porto Flavia, is atras funt benias a dopu, sa Grotta de Santa Barbara, in su comunu de San Giovanni Miniera, Sa galleria Villamarina, nella miniera di Monteponi, la galleria Henry, nel comune di Buggerru, dove Nicola at recitau meda beni is motus de is operajos, sa rivolta contra su colonialismo, su sfruttamentu e ddu scieit poita Poita Achille Georgiades ca fiat unu grecu mau, ma mau, comenti naraiat nonna mia, là chi si diventas capu servìtziu non siast mau comenti cussu chi tengu deu, eh! Poita non mi fait mancu chistionai cun sa bixinna candu fadeus sa cèrnita. E Georgiades de fatu, ddu tzerriant poita fiat su mellus diretori po sa produtzioni. Sa produtzione Buggerru e su governu italianu festis is terzus produtoris mondialis de su zincu. Quindi custus minadoris infatis scioperanta poita Georgiades nde ddus scontat appena arribau un'ora in su periodu estivu. a traballai de sa una e a ripigai su traballu a is tres e ndi ddus at scontau un'ora, poita depiat recuperai sa produtzioni. Custus fiant schiavus, poita unu burricu baliat de prus de un'omini, su burricu ddi tocat a donai a papai, s'omini invecias si depit comporai cussu sa cosa. S'ollu po sa làmpada, su dinai po su spàciu, sa cosa 'e papai, quindi, s'òmini baliat mancu unu ferru de cuaddu de burricu. Quindi custus, a fortza de buscai, basta basta diaici. E imui mi benit unu ruolu importanti, Cavallera chi at recitau issu, Cavallera ite fait cumprendit ca is minadoris po contai calincuna cosa depint essi unius e ite fait ddi benit s'idea de fai is legas e is corporatzionis, is legas de is batellieris, is legas de is minadoris, la corporazione di. Quindi ite faint circant una delegazione e andant andant a domo 'e Georgiades. Arrinegaus poita nde ddus at iscontaus un'ora. Georgiades est vigliacu, tzerriat gendarmis e arribant gendarmis de Casteddu, centubinti, nc'est postu.

Inespertus, ant biu aici e ant sparau a altezza d'uomo, bocendi subitu cuatru minadoris. Se poi andais a Buggerru, nc'est sa pratza de is minadoris e in terra castiais nci funt is sculturas de Sciola, funt cuatru a terra cun is nomis de Giustino Pittau e tutti quelli che ci sono.

E serru poita se no ca abarru chistionendi. E niente, quindi un'urtima citazioni, sempri colleghendimida a su libru chi at nau Nicola, si podeis approfondiri cussa chi est sa condizioni disumana de su traballu minerariu, ligeisì il D'Annunzio. cando benit in Sardegna e fait sa descritzione poetica de cussa ch'est sa Sardegna, partit de Porto Torres e arribat a Montecani, Montecani est cussu monti chi est a faccia 'e Porto Flavia. bel Pan di Zucchero, is perdixis, su fragu de s'ollastu, de sa moditzi, su mari eccetera eccetera, poi cumentzat a biri comenti est arribendi a visitai sa miniera, genti scrutza, scavuada in terra, mussiendi un'arrogu 'e pani in dus o in tres, feminas chi teniant is pipius imboddiaus in is sacus in mesu de su minerali e poi nci stichit aintru e bit custa genti ca pariant dimonius cun custas machinas perforendi rumori chi non faiat a ci abarrai is ogus pighendi fogu is bratzus totu suraus a murandas e cussa fiat sa cundizioni mineraria

Si, in su tempus benidore de mineras no sceti, nareus, a sa manera patrimoniali, ma cumenti parit fintzas a podi accidi a cuncezioni noas.
Si, as nau beni, allora, depu fai una premessa, su minerali, cumenti totus nant in Sardegna, non est spaciau. Minerali nci nd'est e nci nd'est meda puru. Sa miniera de Acuaresi est firma poita s'Eni at decìdiu de si nd'andai e de non sfrutai prus is minieras. Seu chistionendi de sa miniera prus manna, sa segunda in Europa, sa miniera de Acuaresi, a undi nci funt ancora unu milione circa di tonnellate di piombo e zinco al sessantasette per cento e quindi minerale ci nd'est e ci nd'est ancora meda. Su chi at nau issu tenet arrexoni poita immoci funt is multinazionalis ca funt benendi ca podint arrecuperai totu is discarigas aundi nci esti ancora minerali poita candu dd'ant bogau is nostrus

Prontas a dd'essi stata bogau a foras, poita su cucessionariu chi ci fiat, non fatzu su nomini poita est già biu, at rinunciau a sa concessioni. Quindi is interessus de is multinazionalis, po mineralis in Sardegna, nci funt, poita nosu seus sa prima terra emersa sulla crosta terrestre, la Sardegna, quindi minerali nci nd'est de ogni specie e de ogni qualitadi e quantidadi. Cioè, is nostrus bècius ant pigau sa parti de pitzus, sa parti de mesu, ma asuta nci nd'est ancora e nci nd'est ancora meda. E quindi, poita si nau custa cosa, poita a mei m'ant tzerriau po imparài Totu custus piciocheddus chi depint assumi a fai minadores. E ddus apu nau, ca is minadores non si pigant de sa strada e diventant minadores. Minadores si diventat, ma dopu annus de traballu mineràriu. Gratzie.
Beni, deu non sciu, Leo, no apu pigau su tempus, chi fatzu a coordinadori. Ma basta eus cumintzau a is cincu e trintacincu, funt is ses e trintanoi, segundu mei. E podeus oberri a sa genti chi ddoi est innoi in sala, cumenti si narat in italianu, po sciri chi teneis calincuna pregunta de fai a is chi ant chistionau o mancai calincuna nareus, riflessioni, osservatzioni generali in contu de is temas chi eus tratau, chi ant tratau beni meda Nicola e Attilio, de is minieras, de su colonialismu e fintzas de su tempus benidori de custus logus chi eus chi eus stètiu contendi. Duncas, chentze Problemas, chi teneis calincuna cosa de nai, teneus fintzas su radio microfunu, poi teneus sa televisioni puru chi tocat a ddu incuadrai, ma, ah, duncas, scusami, tocat a ddu incuadrai, ma chentza brigungia peruna. Prego. Ok, a nai prima una cosa po su chi at nau Attilio a propositu de is feminas chi funt mortas a Montibèciu in su milliotuxentusetantunu

Cernitrici, cernitrici. Scoperte ddas iat un'ingegneri mineràriu, beniat de continenti, at fatu unu giru in Sardegna e iat biu ca is fèmmias cerriant a su trigu prima de ddu portai a seminai e fiant brabas

E non solu, non funt mancu bravas a riconnosci is mineràlis, no ddus cunfundint e non s'acatant nemancu chi agatant calincuna cosa de valori e chi non e chi non funt tentas a a ddu circai, insoma, a ddu 'onai a pàginas.

E candu andu a cambiai chistionu sardu po ddu torrai a imparai o ca no ddu sciu imparai, no ddu sciu chistionai prus. Però depu fai un'atra domanda a Attilio, custa cosa de depi torrai a aberri minieras e tanti de decretu e totu, le terre rare e totu su chi ddoi est asuta, de asuba, Bolia sciri in generali si acuntentadoris de custa cosa, poita is minieras si at nau su cumpàngiu, s'amigu, no m'arregodu su nomi, ant portau benefìciu, ant fatu cresci sa cuscienza polìtica. Ant fatu cresci s'agiudu Tra tra cumpàngios. Ma s'agiudu tra cumpàngios ci fiat prima puru, cando si traballat sa terra ddoe est s'agiudu tra cumpàngios. E non non est cosa de nai ca no est aici, tocat a biri chi si traballat e cun chi si traballat e poita si traballat. Guspini, per esempio, teneus una cooperativa agricola, la Rurale, chi at laborau, at donau traballu a sessanta famìlias, at tentu sessanta sòcius, trintacincu feminas e binticincu òminis.
Custa est cosa a sa tzèpara.
No, sa Rurale, sa Rurale. Sorta in su millenovecentocuarantasete. Dda connosciu sa storia, babbu ddoi at traballau totu sa vida in custa coperativa. Ma sa cooperativa, e posso dire, la coscienza di classe, ca non so cumenti si nat in sardu, su cumprendi cumenti funt is cosas, su 'olli beni, s'amori po su cumpàngiu chi traballat cun tui, Lussu est andau in guerra puru, inguni puru, nascit custu amori po su cumpàngiu chi tenis acanta. Ma su cumpàngiu chi tenis acanta dd'agatas dònnia dì in dònnia logu, quindi no funt sceti is minieras chi portant custa coscientza. Però est una cosa importanti su propriu, ma su chi nos at donau de bellu est sempri tropu pagu po su chi eus pagau po fai custu po su chi eus pagau po fai custu traballu. U' minadori chi traballat binti annus in galleria, poita cussus funt is minadoris, no, cussus chi funt in galleria a seticentus metrus asuta 'e terra Chi traballànt in mudandas sceti ca fiat aici basca chi no faiat e atra cosa. Si ndi bessint cun sa silicosi. A bint'annus dda portas giai sa silicosi e t'at acconciau giai totu is prumonis. Quindi ita ti ndi fais a pustis? As a donai su stipendiu a sa familia, dda pagas sa pensioni a sa familia, ma tui sa vida tua dd'as giai spaciada.

E no si scaresceus sa miniera de Furtei. E inguni nci fiat oru, mica nci fiat prumu o atra cosa. Cianuru puru. E cianuru.
Intzandus, inguni, po coranta postus de traballu ant bruxiau treicentocincuanta ettari de territoriu. Ant inquinau de andi est sa miniera binti metros a suta de sa superfici e ant ispollincau un'arrogu de montagna chi pigat acua e diventat acua a su cianuru poita ant iscarraxau su giacimentu e candu proit sutzedit unu fenumenu chimicu che poi s'acua est cussa chi est pH duus e seti. est àcidu cun su colori marroni, quindi epuru ch'era una miniera d'oro e totu custa esperièntzia chi eus maturau si fait ponni una domanda, ma non a nosu, a chini si guvèrnat, cali est su pretzu chi depeus pagai po bivi cun dignidadi de su traballu, sentza sterminai Superfici, sentza bociri sa genti, segundu me, e creu chi meda minadoris dda pensint comente mei, prima de donnai una cuncessioni mineraria, ddi depis nai là ca tui de innoi no ti nci andas, fintzas a candu non as sistemau totu, che est su dannu chi ant fatu is nostrus politicus chi fiant in cussu periudu. Miniera d'oro, Sardegna, giornali, lingotti, chi prus ndi tenit prus ndi ponit e poi si funt fuius e s'ant lassaus, cun cussu ndi depeus pagai totus. Su 'e sezza pergioni. Quindi, segundu me, Beni bengat s'imbestidori in Sardegna, però ddu depis ponni in conditzionis de no ti nd'andai candu bolis, de ti nd'andai sceti candu as torrau a ponni a postu totu. Depis vigilai, si no ca sa storia s'insegnat ca nosu beneus sceti manipolaus po ndi pigai sa materia prima e nosu seus schiaviteddos, is piciocheddos. Est ora de acabai depeus difendi sa nosta terra e sa nosta risorsa e si totu is mineralis cumenti est andendi torrant a pigai pretziu creu chi sa Sardegna cun su minerali chi nc'est possat andai sa totu paci.